An uair dheireanach go chuaigh na foirne is rathúla sa chraobh iomána mhionúir i ngleic siar i 2002, ní raibh mionúirí na bliana seo saolaithe fiú! Le 21 craobh mionúir buaite ag an dá chontae, an éireoidh le Cill Chainnigh dul céim chun tosaigh ar a gcomharsain, chun a gcéad chraobh ó 2014 a bhuachaint? Nó an éireoidh leis na Tiobradaigh ardú meanman a thabhairt dá lucht leanúna le bua faoi aois? Bhí Brian Tyers is Dónal O'Grady i gCill Chainnigh do chluiche ceannais iomána mhionúir na bliana seo urraithe ag Electric Ireland.
Agus sin Murray céanna a gheobhaidh a bhí ar fheabhas ar fad an lá deiridh. An-chuid spáis ansan, triúr cosantóir, gan ann ach éinne amháin, ach is fear maith é Cillian Minogue agus an ceann san seolta go gleoite aige. nó b'fhéidir go ndéanfadh? No. Cárta dearg ar an dtoirt! Monabhar sa tslua, iontas na n-iontas tá Woodlock ar buile leis sin. Cillian Minogue an tosaí is contúirtí acu ach a Dhónaill is dóigh liom go bhfuil sé againn an méid a tharla, do thuairim.
Bhuel, címid anois é ansan agus. Do bhí an réiteoir ag taispeáint gur thug sé buille dó ceart go leor, just bhrúigh sé lena chamán.
Dhein sé teangabháil freisin a chnámh smiolgadáin, b'fhéidir, siúráilte. In airde le Adam Ryan ansan. ana-cheann fachta aige siúd agus bhfuil pointe aige, ardú meanman ansan do Thiobraid Árann.
Yeah, bhí an ceann san ana-thábhachtach ansan, Adam Ryan ag dul suas sna scamaill ansan agus ag breith ar an liathróid agus thar an trasnán. Barco. Trasna go dtí Brennan. Deiseanna scórála tríocha mar a tharlaíonn sé isteach anso agus é fágtha, b'fhéidir, Bill McDermott agus tá cúl fachta ag an gcaptaen ansan, an tríú cúl sa bhfeachtas aige.
Yeah, bhuel, McDermott imithe isteach go himeall na cearnóige agus é leanta ag Eoin O Dwyer? But cheapas gur thug O Dwyer an iomarca spáis dó. Lig sé dó an liathróid a bhreith ansan agus just le flick tapaigh ansan isteach sa chúl. i ngeansaí Chill Chainnigh agus Brennan anois. Ceann san ag sciorradh beagán den gcamán. Leagtha anuas ansan aige Houlihan ach í fachta aige Billy O'Brien. Rinne sé go maith agus an pas láimhe a dh'fháilt chomh fad le Stefan Tobin agus ó lár na páirce mhol an t-aicsean déanta aige. Naoi nóiméad déag go leith caite i bPáirc Uí Nualláin, pointe ag scarúint na bhfoirne. Seo chugainn anois Jack Dollard, a gortaíodh an lá deireanach. Tháinig Raggett isteach agus bhí sé ar fheabhas. Captaen á nochtadh féinig tráthnóna agus tá pointe álainn ar fad fachta aige Bill McDermott. Agus tá stop curtha leis an imirt. Ansan thall tá Dollard sínte.
Yeah, well, beidh ar a laghad cárta buí anseo, címid ansan, you know. Ar a laghad. Bhuel, tá sé ag dul i dtreo an taobhlíne agus tá an tarna cárta dearg ar an dtoirt. Taispeáinte cheana aige an réiteoir, Darragh O'Hora, an tráth so agus is tromluí amach is amach é seo anois do Thiobraid Árann. Tá. 8 neomat agus nach mór 9 neomat ó scóráladar go deireanach Eoghan Doughan beidh sé titithe gairid is baolach go Tá cúl fachta de bhronntanas aige Tiobraid Árann botún aige Jake O'Doherty cé déarfadh é? yeah bhí sé you know ar chuma go raibh an iomad ama aige ansan agus an liathróid ag teacht isteach. Bhí sé ag titim beagáinín thar a ghualainn, b'fhéidir go mbeadh sé níos fearr b'fhéidir é a bhualadh lena chamán. Botún aige Eoin Brennan. Ana-thosach sa tarna leath aige Tiobraid Árann. Tiernan Ryan ag dul isteach sa ghleic, Euan Murray an-ealaíonta ar fad ach seilbh an 'te' an rud is tábhachtaí. agus tá an méid sin aige bhuel a leithéid de phointe aige Euan Murray. Mikey Rohan, seolta isteach i dtreo McDermott aige, an chéad teangmháil go maith ag déanamh isteach i dtreo an chúil agus tá sé curtha trasna an chúil fós san imirt. Rás coise buaite aige Daire English. Billy O'Brien a bhí mar sprioc ach fairis sin, smachtaithe agus rothlú in aon ghluaiseacht amháin agus ar iompú do bhaise Conor Holohan ag aimsiú na sprice. Doughan ag cruthú go diail é féinig ansan i measc na dtosaithe le Euan Murray ach tá an briseadh seo snapaithe leis aige Robbie Doherty agus tá pointe anso aige má theastaíonn pointe uaidh ach cúl a bhrisfeadh croíthe na dTiobradach b'fhéidir aige Doherty.
Bhuel, ní raibh éinne ag súil leis sin i ndáiríre just nuair a tháinig an briseadh. Robbie Doherty ag dul amach ansan, 20 slat amach, just briseadh isteach ansan go dtí an tríú líne agus ana-scór ansan agus just bhí gach duine ag súil b'fhéidir go gcuirfeadh sé thar an trasnán ach ana-bhuille ansan a bhí ag dul trasna ar an gcúl báire. An fhadhb anois leis an gceann seo is just ceann 50, 50 so an buntáiste leis na cosantóirí.
Fachta aiges na tosaithe agus ag an bhfear nua istigh sin é Austin Duff. Euan Murray agus tá sé sin go cruinn! Tá na foirne ar chomhtharrac. In ainneoin dícheall an chosantóra Cathal O'Reilly déanta go maith aige Mullen. Siar go dtí Dollard. deacair a aithint go bhfuil beirt sa bhreis aige ag Cill Chainnigh. Mullen arís n'fheadar mbeidh sé róbhuíoch den bpas san. Tá leathbhrig aige agus nuair atá Mullen mar shloinne ort, camán id láimh, is leor san. bhfuil an fuinneamh ann, gafa laistigh de líne cúig mhéadar is daichead ach Conor Holohan ag cloí leis Go Jake an tarna deis ard go tuiste! Cothrom na bhaile chun tosaigh aige. Cothrom. Agus beidh fadhb anois ag fear Chill Chainnigh. Ceann san airde isteach i dtreo Bill McDermott. Agus tá fear laistigh de siúd arís le Mikey Rohan ansan istigh. Tá an sliotar! Bhuel, níor thrasnaigh an sliotar an líne agus bhí radharc ag an mbeirt mhaor cúil ar sin. Cad é dráma! Cúpla ribe féir idir Cill Chainnigh agus an cúl. Barcoe arís, an turas so tiomáinte trasna ach sé McDermott is pioc Owen O'Dwyer, le cabhair anseo ó Euan Murray, 16 phointe an taobh. An-phas go deo. Cá bhfuil na fir bhreise? Billy O'Brien, bhí seans aige Billy é bhuachtaint, tá sé tar éis na Tiobradaigh a chuir chun tosaigh. Louis Raggett. Amach go dtí Jake Mullen. Fear maith a déarfá. Pasálta chun cinn go dtí Holohan a chuir an ceann deireanach ar fóraoil. Agus an ceann seo imithe laistigh den gcuaille! Agus táimid ar chomhtharrac arís! David Ryan, ardtaispeántas aige siúd, drochbhliain do shinsir Thiobraid Árann, an driotháir Johnny ina measc, ach an fhoireann faoi 20 do bhaineadar cluiche ceannais na hÉireann amach, chailleadar ann, sroichte an fhoireann mhionúir chomh maith. Cad é ardú croí, cad é ardú meanma, cad é pointe ag an Euan Murray? Arís tá spás anseo agus tá Cantwell i seilbh an tsliotair isteach i dtreo Murray, é fhéinig agus Larry Phelan ag iomrascáil lena chéile. Beirt fhathach isteach le Oisín Henderson ach tá an sliotar ardaithe leis anseo aige Austin Duff agus tá deis aige Tiobraid Árann ar dhul trí phointe chun tosaigh. Tá míorúilt á fheiscint anseo againn. Má bhuann siad é seo beidh sé ar an ngaisce is fearr a dhein Woodlock mar bhainisteoir, a dhein na himreoirí ar pháirc na himeartha ach nuair atá tú ag imirt i gcoinne na gCat ní bhíonn a bport seinnte go fóill! Isteach anseo go dtí Clifford agus tá cúl faighte aige Anthony Clifford! Cor drámatúil eile.
Yeah, you know, saghas cúl. Poacher mar a déarfá, just shleamhnaigh sé isteach ar chúl agus chuaigh sé lasmuigh den chúl báire Daire English.
Jake Donelan Houlihan anuas ar a chéile comhraic an réiteoir ag teitheadh chun ná tiocfadh sé salach agus tá Cill Chainnigh ag teacht anseo arís. le Cian Byrne agus tá Cian Byrne tar éis ceann álainn a sheoladh thairis an dtrasnán McDermott a bhfuil cuma an-thraochta air. Owen O'Dwyer ag dul sa tseans ach isteach anseo anois go dtí Patrick Ryan, cosantóir. Ach scileanna deasa léirithe aige isteach anseo. Tá beirt ann agus tá Billy O'Brien anois mar sin an pas ag an soicind ceart. O'Brien! Billy O'Brien! Ach rinne sé go diail ar fad ansan. Just thaispeáin sé an liathróid don chosantóir. Chuaigh sé taobh eile. Agus bháigh sé san eangach é alright agus cuireann sé sin, déanann sé sin suas an ceann a bhuail an posta. Mar é seo ceann de chúil na bliana fé mar a dhein Mugsy Mulligan blianta ó shin a chuir an dallamullóg ar a chéilí comhraic do Thír Eoghain. Bhí sé sin thar moladh beirte ach tá Mullen bainte amach. Anois mar sin tá beirt nó triúr laistigh. Faighte anseo anois aige Cill Chainnigh Kevin Buggy. Trasna chun Oisín Henderson ag treabhadh chun cinn an sliotar fágtha ina dhiaidh má tá. Amach le Tiobraid Árann. Cleasaíocht. B'fhéidir nárbh é an t-am é don gcleasaíocht. Ollie O'Donovan. go dtí Jake Mullen agus cuimhnigh ar Paddy McCormack roinnt blianta ó shin ar fóraoil chun tosaigh agus is dóigh liom, is dóigh liom go mb'fhéidir go bhfuil a ndóthain déanta aiges na Tiobradaigh. James Woodlock ag impí ar an réiteoir ceol a bhaint as an bhfeadóg. Babhta amháin deireanach tá sé tarlaithe. Tá sé tarlaithe. Tá Tiobraid Árann le triúr déag tar éis an lámh in uachtar a fháilt ar Chill Chainnigh.